885,931,200 that is a lot of money a lot of money akuti amayembekezera kuti ati malingana ndi mgwirizano wa bungwe la MEC ndi landlord anagwirizana kunena kuti kuyambira april 2026 ali aperekeratu ndalama ya rent kuyambira april 2026 mpaka march 2027 nde zikuoneka kuti bungwe la MEC ndalamayi sinatani Sidapereke. silinapereke iyayi so Landlord wakwiya. Nkhani imeneyi ndi, ndi yovuta kwambiri chifukwa chonena kuti uh, bungwe limeneli ndi limene timalidalira potengera ndi mmene uh, limayendetsera zisankho chifukwa pali zisankho zi- uh, zachitika zina posachedwa pompa timasunga ndithu mavoti amene chifukwa apatu ukukamba ndi warehouse yonena kuti amasungako zinthu zina Yes. zimene bungwe limeneli limagwiritsa ntchito nde ngati mgwirizano wawo sakuulemekeza pena pake pali vuto Osaiwala pali nkhani ija yonena kuti um, akufunika abwerere ku Blantyre kumene akuti ali kale ndi maofesi nkuti mwina mwina izizi sizikanamachitika koma mwina uh, tikachita kafukufuku tipeze ndithu kwa a Mwafulirwa kuti chapangitsa nchiyani chifukwa kuti tikaona Actually, amwa- a Mwafulirwa anayankha dzulo ndi statement dzulo madzulo anatulutsa statement

and currently the Commission is yet to receive a response from government owing to the prolonged approval process, the Commission has continued occupying the warehouse as a tenant holding over while awaiting government authorization to execute the lease. So akudikira boma kuti tu- kuti ndiwavomereze kuti you can extend the lease. But agaga boma Boma, mwezi alikuwa- wa February linayika ma measures okhudzana ndi kuseva ndalama. Now bungwe la MEC litaona izi linaganiza kuti okay whilst we want to extend the lease komabe linape- linafunsa ku boma kuti tikufuna tipange izi and it's going to cost us ndalama mwakuti mwachisanzo ndalama izi zi 800 chakuti ndalama zambiri million, kwa basi. ndalama zambiri so they are waiting from government to hear kuti kodi boma livomereza to extend the lease or not ndi chimene chapangitsa kuti apezeke kuti mpaka this is july and lease inatha march and i understand why the landlord would do that and eh, eh, zovuta uh, kwambiri kunena kuti kumbali ya MEC chifukwa choti tisaiwale kuti pali kusamvana pakani- pakati posamuka kuno ku lilongwe kubwerera ku blantyre limene boma linapanga chisankho chonena kuti posunga ndalama achoke kuno ku lilongwe adzipita ku blantyre i think pakhalabe povuta kuti boma mwina likhoza kupanga release ndalama chifukwa tikaona nkhani zizi nzonena kuti ku khoti akukukanakukana now boma chimene likufuna nchonena kuti iwowo abwerere ku blantyre iwowo afuna kukhala kunoko now akupemphanso boma lomwelo kuti liwathandizire liwavomerezere budget yawo of course ndizofunika kutengera pa malamulo zonena kuti azipangidwa fund azipatsidwa ndalama koma tsopano tikayang'ana ndi mmene nkhani zawo zilili pakati pa MEC ndi boma pakadali panopa ifeyo maso athu angokhala chitsogolo kungoona kuti zikhale moti kalikonse tikaona All right, I may be going to the Daily Times. Uh, pali nkhani apa uh, nkhani yayikulu imene yamanga nthenje pamenepa kuti government in power uh, cost dilemma faces 8.7 billion monthly bill on Mozambique power torn between uh, supply level hike, hiking and forex

that Malawi is generating about 551 megawatts of electricity against national demand which is 700 megawatts nkhani imeneyi posachedwapa tinaona ndithu anduna anabwera poyera makamaka mwina kuchokera lolemba amakamba zonena kuti agwirizana zonena kuti ah, dziko la Mozambique chifukwa dziko la Mozambique ndi limodzi mwa maiko amene amapereka mphamvu za magetsi ah, maiko ngati south africa zambia Azimbabwe ali ndi malo ambiri onena kuti amapangako magetsi ambiri ndi akuti ifeyo adzatipatsako kumenekoko 80 megawatts. Now nzonena kuti ndalama koma zimene zikuoneka kuti tikhoza kumagawana kapena msonkho umene anthu akagula magetsi amene aja awo m'manyumba mwawo imene adzipereka ioneka kuti ikhale yochulukirapo kwambiri kunena kuti penapake mwina kodi Malawi tidzipita kutsogolo kapena tibwerere mmbuyo koma pankhani ya chitukuko cha dziko lino tikufunika magetsi. Ndiye akuti pena pake zikukhala ngati zikumayimitsa jenkha zonena kuti kodi magetsi amenewawa chifukwa chonena kuti dziko likumafunika magetsi amene akukambapa pa kuti 700 megawatts pa tsiku kuti tigwiritse ntchito koma pakadali panopa sitikufikira mlingo umenewowo tili pa 551 megawatts of course ataphatikizako e- 80 iyi Mm. ataphatikizako 80 kumeneko kunena kuti ndizabwino production kukanengoku kumakataku kapena kuchiwanga chaku

On Malawians travelling to South Africa, the committee urges that uh, some citizens are abusing the government's repatriation program and uh, placing a heavy financial burden uh, on the public purse. akuti boma liyimitse kaye kunena kuti anthu amene apita ku south africa panopa asamapiteso makamaka iwo amene alibe zowayenereza Mapepala. Mm, alibe mapepala owa- owa- owavomereza akuti akafika pa boda apa anthu amenewa asamadutse poti boma panopa likaononga ah, likaona ndalama zimene mwina laononga kuitanitsa anthu aja kuti abwerere kunoko ndi zambiri timaona mu newspaper ya dzulo amakamba kuti pofika panopa pa anthu almost uh, maybe 44000 amene abwera kunoko almost 2.2 billion yapita kungoti abwere kunoko ku malawi now ndi akunena kuti ena kumeneko ambiri akadali konko ndipo akumasinthana pa boda wina akupita Wina wi- akubwera. wina akubwera ndi akunena kuti boma liyimitse kaye anthu asamapite kumeneko Yes.

Anthu amene amapita maiko ena kupatula ku Malawi konkuno makamaka ku South Africa njira zimene amadutsa kawirikawiri samadutsa pa border direct. Mutati mupange notice anthu amene ambiri amene ali ku South Africa ya kaya ali ku Tanzania samadutsa mma border ena amene tikuwadziwawa onena kuti pa border ndi apa akadinditsa. Pali njira zimene amadutsa. Okay.
Nde mwina boma ngati likufuna zimenezozo atchinge njira zimenezozo chifukwa sikuti njirazo samazidziwa.
Anthu amadziwa kuti amawoloka mitsinje ina, mm -hmm. amadutsa nkhalango zina kukafika kumene kuja yes. Eh, amatere amatere so it's nthawi yonena kuti boma pakadali panopa uh, timadziwa kuti even mmaboda amauzana zoti anthu akamadutsa amadutsa apa amadutsa apa komanso ena amenenso mwina ali mboma kumene amathandizira zonena kuti anthu azidutsa awapatse kantontho so ndi nthawi yonena kuti kungokhala pamodzi nkukambirana chifukwa mavuto awawa Adzipitirira, ndalama iyi tikadatengako ka kilomita kangapo ka msewu wa M1 umene suli bwino. mm, olo muzipatala umene mwina mankhwala zikanaso kuthandizira but now it has to be redirected ku nkhani ya repatriation Uh, moving on to the second page of the nation, a headline here reads 12 districts at risk of twin threat of drought and floods. Now, part of the story reads that the Department of Climate Change and Meteorological Services, MET, has named 12 districts at risk

to very strong El Nino develops over the tropical Pacific Ocean. Now, um, it's a good thing timakambirana mama morning live kunena kuti ubwino wa department imeneyi imatithandiza kuti we should know what's coming before it comes. Ah, and kawiri kawiri timanena kuti um, uthenga umene ukafika nthawi zambiri tisamauphweketse chifukwa mmene akambira apapa maboma amenewo akhale tcheru akhale okonzekera komanso atumiza nthawi yabwino zonena kuti tidamva m'mbuyomo zonena kuti mwina a El Nino abwera kapena sabwera Yes. koma apapa tsopano atipatsa kauniuni onena kuti pakadali pato maboma inuyo konzekani motere motere And motere come to think of it, Ntcheu is the only central region district. The rest are the southern region ones. and uh, mwina kutengera kwambiri mutati muone uh, mwina chimene chikudabwitsadi pamenepo ponena kuti ntcheu tikaiona ntcheu kuti uh, mwina kutengera ndi nyanja yathu mmene imakhalira chifukwa kwambiri El Nino timadziwa kuti ndi mphepo imene kwambiri imabwera kwambiri ndi nyanja Yes. Eh, chabwino timadziwa kuti kuchokera ku mphepo zina ku Ntcheu kuja ndi mmene kulili makamaka ti- tikapita mbali ya ku Bwanje uku ndi madera ena timadziwabe zonena kuti amakumana ndi zina ndi zina koma tikatengera kwambiri nzonena kuti uh, kauniuni wawo sikuti apapa angotivumbulutsira koma yes. adayamba kutipatsa kalekale mm -hmm. kunena kuti mukonzekere zakuti zakuti zakuti koma mphepo ngati siifika mmene tikuyembekezera mm -hmm. mwina ku Malawi sitipeza actually what they are saying is mm. that people need to prepare for both either water shortages mm. or and flooding, flooding. chifukwa Ngati siikupezani ndiye kuti there's going to be an absolute dry spell ndiye kuti madzi water shortages is going to be the problem ikakupezani flooding and pamenepopo mpamene pafunika kuti tigwiritse ntchito nzeru kwa anzathu amene tinapanga mapulani onena kuti tikhoza kugwiritsa ntchito ulimi wa mthirira nthawi inoyo ndi imene yoyang'ana kuti kodi mapampu kapena zitsime zokumba zija tingapange motani komanso kungoyembekezera ife pali madera ena amadziwa kale zonena kuti kunoko madzi akasefukira kunoko amatipeza ndithu ndi nthawi yoyang'aniratu kapena a. Sikulakwitsa kusunthiratu chifukwa kupewa kuposa kuchiza. Tapitani kumtunda, takakhalani kumtunda chifukwa nthawi zina timazanena kuti iyayi DoDMA izabwera izatithandiza koma nthawi zina umatayika ndi moyo. Teteza moyo, suntha pita kumtunda nthawi yabwino.
e. Ziweto zako nyamula pitiratu kumtunda chifukwa tikamakamba zimenezezi nthawi zina timanena kuti ngozi zimenezizi zimazakupezani usiku mutagona kuti simungathawenso iyayi.
Kuthawira kuti? Kuli mdima you can't see anything olo poponda sukudziwa kuti ungaponde pati nde umapezeka zokuti mwina iwe ngati kholo wapulumuka koma ana onse Ana onse atisiya, apita. apita ndi madzi moyo su- sumabwerera sugula pena pake kuti munthu akati akamwalira nde kuti ukhoza kukagulanso moyo wake katundu ukhoza kugula You can koma moyo acquire ukapita more of- wapita. koma when it comes to life chonde zopeweka tiyeni tipewe zopeweka tiyeni tipewe ndi Ah, samukani kumene koko ndithu ah, pitani madera ena kuti mukhoza kukhala otetezeka izizi ndi zonena kuti ah, nthawi zina amati wakutsina khutu ndi mnasi Mnasi, yes. mvetserani zimenezi Zona, the last one on the local stories, Dzombe Fertilizer Firm to get licensed next week. Malawi Environmental Protection Authority MEPA says it will issue an environmental license for Mulalo Fertilizer Factory next week. Uh, project following the

kunena kuti ayi adzombewa angofunika kuti athandizidwe eh, awongoleredwe ngati pena pake pali vuto zikonzedwe feterezayo akufunika mdziko muno Definitely.
Yes, I see that on the on business. business page in the Daily Times, uh, there is a story whereby uh, they say 354 billion earned from tobacco sales. Malawi has earned over um,

the 319.4 million, about 554.2 billion, raised during the corresponding period last year makamaka zikuoneka kuti ah, kagulitsidwe kathu ka fodya kakukhala ngati katsika pang'ono chifukwa tikaona kagapu kamene kaka kakukhala ngati kuti kakukhala ngati nkakaku- nkakakulu Mm, and chaka chinocho ndikuona kuti msika wa fodya eh, alimi avutika kwabasi Uh, takhala tikumakambapo apa kunena kuti malingana ndi malamulo a maiko ena amene anakhazikitsa mm. kutengeranso ndi chiopsezo chimene fodya amakhala nacho kwa moyo mm. wa munthu ndi chimene chapangisanso kwambiri kunena kuti zipezeke kuti exporting fodya uh, fodyayo mm. malonda mm. alipo

in terms of uh, you know exporting from for example from malawi or kapena importing from malawi from malawi yes and pali nkhani imene tinaona ndithu dzana limene mtsogoleri wa dziko lino amalumbiritsa a Thoko Tembo mm -hmm. kumakamaka kukhala nduna ya za migodi mm -hmm. nkhani imene ya za migodi iyi njonena kuti so titati tayigwiritsa ntchito bwino mm -hmm. tikhoza umapeza ndalama yambiri chifukwa chonena kuti uh, dziko la malawi anthu ambiri timaona ngati tilibe migodi mm -hmm. koma chimene chimavuta timangomva kuti truck yanyamula miyala kukayiyesa kunja uko yes. sitimvanso zotsatira zake Kuno Mwina kuti ti- yabwera. yabwerako kapena z- zotsatira zake nzotani ayikonda kapena sanayikonde koma sitimvanso kena kaliwonse so mwina panopa titagwiritsa ntchito njira zimenezozo tourism timakamba ino ndine zonena kuti nthawi zina mmene timaligulitsira dzi- dziko lathu ifeyo kunjako tili ndi madzi amene ali afresh kwambiri abwino onena kuti anthu atamabwera ku malawi kuno kuma holidays ah, makamaka zikhoza kukhala zinthu zabwino tili ndi nyama M'nkhalango zathu za m'dz- ah, za m'dziko lino ma game reserve ndi malo ena ambiri tili ndi malo abwino ambiri mapiri tili nawo ku Mulanje osangalatsa tiyeni tipeze njira zonena kuti tipange market dziko lathu mu njira zina kupatula fodya chifukwa tivomereze zonena kuti ah, fodya akutsika tsiku ndi tsiku ndiyeno kuti aphunzitse anthu onena kuti akhoza kupeza njira zina Mwachitsanzo pali maboma ngati Kasungu, Dowa, Mchinji, Salima kumene amalima fodya. Tiyeni tiathandizire mbewu zina zimene tikudziwa kuti kumenekoko n'zabwino, zikhoza kubweretsanso ndalama m'dziko muno. Soya amabweretsa ndalama ndiye mwina awareness mmene mwakambira muja ikufunika.
True. Uh, speaking of business in the nation, I'll take one. A headline here reads El Nino threat has potential to cloud recovery. This is according to experts. Part of the story reads Malawi's economic recovery faces renewed risks from a possible El Nino threat, with experts warning that a poor agricultural season could fuel inflation, worsen foreign exchange shortages, and slow economic growth. Nkhani yomwe ija ya El Nino timanena kunena kuti preparation ndi imakhalapo in terms of mwina boma creating awareness kunena kuti there is that threat and ikabwerano El Nino ija ma dry spell tikunena aja, flooding tikunenayo sisokonezanso recovery plan eh, maka pa nkhani za chuma mdziko lino la Malawi chifukwa choti timapezeka kuti ndalama zimene tili nazo zimene tikanapangira zina they are being diverted towards mwina kuthandiza anthu amene akuvutika ndi water shortages mm. anthu amene akuvutika ndi flooding they need to be rescued mm. they need kuti akayikire pamalo ena ake onena kuti azikasamalidwa and china chilichonse chifukwa choti amakhala kuti they are starting from scratch china mm. chilichonse cha m'nyumba mwawo katundu wawo yese kena kalikonse alibe they have to, they are actually are depending on government so um, akatswiri ali ndi nkhawa kunena kuti El Nino ameneyi this threat ikapezeka zokuti it has really affected Malawi akuona kuti ndiye kuti zachuma is only going to get worse. and nkhani imeneyo ndiyoona chifukwa chonena kuti ah, mmene tina- tinakambira oyambirira muja kunena kuti nthawi zina uzingodziyang'ana wekha kuti kodi zimene ndazivutikira ndinakhetsa thukuta zingopita pakamodzi kupewa kuposa kuchiza mmene tikukambira kuti ku- kusuntha nthawi yabwino ah, nzofunikira ndithu zonena kuti tiyeni titsatire malamulo ah, makamaka malangizo Komanso ifeyo ngati wanthu penapake tidzikonde kupatula ifeyo timakamba kuti tili ndi wana ang'onoang'ono ah, ndi zinthu zina zambiri so mmene mwakambira nkhani imeneyo njonena kuti anthu ali munthu wina aliyense amene akudziwa kuti ali pa chiopsezo tiyeni tichite zinthu zoyenerera Yes. Uh, mwina tipite ku arts and culture yes. Aaa pali nkhani pamenepa akuti Landlord Pakwawo concept gears up to made history partners with FDH Ekhaya aah koma nkhani imene ndikufuna chifukwa nkhani imeneyi ili kwambiri mma social media koma pali nkhani ina yoti tikhoza kupitako ili kumbali ndithu imene akuti MAWU seeks funding for two writers Malawi Writers Union aah MAWU yesterday called for support for two of its members Charity Nyumbiri and Grace Sharra who who are the writers being invited to attend Ebedi Writers Residence in Nigeria in September this year. MAWU President Shadreck Chikoti described the invitation for residence in Nigeria for Shara and Nyumbiri as huge for them uh, and the association. Anthu amene bungwe la la anthu amene amalemba mdziko muno mm, kwapezeka kuti ayitanidwa ku dziko la Nigeria kuti akaonetse luso. Nkhani ndayitenga chifukwa chonena kuti ku Malawi kunoko kawirikawiri Kawoneka kuti kachikhalidwe kowerenga kakumatithawa eeh ndeno kungolimbikitsa zonena kuti nthawi zina tikapeza mabuku tiyeni tidziwerenga rather than kungokhala pa social media paja nkumangowona ma reels and then mukawerenga koma mwawerenga gist basi wawerenga gist eh tatiyeni tidziwerenga mabuku chifukwa muli knowledge yonena kuti pena pake sitimayidziwa na tikhoza kumaphunzirako mmenemo ndi anzathuwa zonena kuti apeza mwayi kuti apite kumenekoko a Ndithu akufunitsitsa kuti apeze thandizo loyenerera kuti akaphunzire kumenekoko a kuti mwina a tikhoza kukhala ndithu ndi knowledge ina yoti akalemba mabuku anthu tidziwerenga, tiphunzire culture imeneyi yowerenga chifukwa kuti nzeru zina timazipeza m'mabuku chifukwa kuti zimathandizira kuti upeze nzeru pawekha komanso nzeru zoti ukhoza kuthandizira community ngakhalenso dziko. Zoonadi, a Arts and Culture and the Nation, Reggae World pays tribute to Jamaican Fantan Mojah.

after suffering complications related to his heart.
sad story paine ndi mmodzi amene ndimakonda nyimbo za Fantan Mojah Is it? Mm, ndimazikonda kwambiri zoti ntamva kuti iyeyo wapita zinandikhudza kwambiri fa nyimbo zake ndinayamba kuzikonda kalekale Okay. Ah, komabe tikaona ndi mmene wadutsira mu nyengo zake pakatipa nthawi zina mmanena kuti nyengo zina zikafika ngakhale fese timadziwa timati bola munthu akapume Yes. Eh, pali Ngati nyengo uli zina kokapume. ngati anthu amapuma fese tidapitiyeko sitikudziwa kuti zimakhalako bwanji Akapume foto wadudutsamo zinthu zambiri pakatipa so tingopempha kuti mzimu wake uuse mumtendere Yeah. going to the back page to the daily, uh, from the daily times queens bonuses hiked from uh, rather 3.3 percent uh, 33.3 percent allowances by 200 percent Wow. the netball association of malawi nam has set a tone for malawi's netball team

105,000 representing 33.3 percentage increase kani imeneyi ndi nkhani yabwino Ah, tikaona kuti timakamba mamawa zonena kuti luso lumabweretsa ndalama kuno kwathu ku Malawi so na anzathu anzone kuti amanyinyirika mbuyo mukuti kwacha yagwa kwambiri anzathu mmaiko enawo akupeza ndalama so awakwezera apapa tikaona mmene awakwezera apapamo ngati kumene zikuchita bwino fa tikaona Queens imatinyamula kwambiri Oh, yes. muzochitika zawo

nkhaninso yabwino kwambiri ndi imeneyo yonena kuti timu ya the scorchers ndikoyamba kupita ku afcon Yes. komanso awonjezerako kumene kuma technical director onena kuti achokera maiko akunja kuphatikiza mphamvu kwa a Lovemore Fazili Yes. amene ndi mphunzitsi wamkulu amene tikumdziwa mdziko muno koma nkhani njonena kuti kumene akupitako apeza ma friendly onena kuti awathandizire kupeza mphamvu kapena kudzikonzekeretsa kuti tikumana osaiwala kuti kumeneko tikumana ndi nigeria kumenekokonso tili ndi neba wathu zambia amene timakhala tikuvundana naye mu- mu zinthu zambiri komanso kuli yes achina Barbra Banda komanso tili ndi dziko lija la egypt mu group, group c imene ifeyo tilimo so friendly imeneyi ma- makamaka awiri amene apezawa atithandizire kuti tiunike kuti tsogolo lathu lili motani komanso kumenekonso osayiwala timakamba za ah, makamaka bu- makamaka bungwe limene la NAM laonjezera ndalama FAMnso yaonjezeranso ndalama kwa scorchers yonena kuti ayi, ah, kumenekoko ndithu akumalandira ma 2 million ngati ah, game bonuses so tinacho chiyembekezo chonena kuti amene akutinyamulira mbendera mdziko muno ifa awa amasiyana ndi azibambo Moralo ndili nayo. Eh, koma tinacho chiyembekezo kuti atiyimirire bwino kumeneko As ku always, wafcon as yes always.

masewero amenewo akhale ovuta kwambiri ifa tikaona matimu onsewa mmene ayendera ulendo wawo kwambiri tikaona timu ngati ya spain yasewera magemu ngati sindikulakwisa almost 36 kuchokera mwina 2 years ago sidagonje Okay. ikungokhala ndi draw kuchita kupita kutsogolo pamene timu ya argentina tikaona mmene yasewerera masewero ake uh, makamaka kuchokera mwina mwake ma last 16 kudzafika kuti pano payi mpaka qualify ku uh, finals tikaona mmene timu imene yayendera zonena kuti you can see kuti ti- timu imene ikusewera as a team komanso ali ndi katswiri wa dziko lonse amene ti- wa dziko lapansi timamdziwa Lionel Messi Lionel Messi, yes. Eh, yes now ukaona mmene anasewerera dzulo kuti uh, uh, England inagoletsa almost pa 55 minutes kenako nzonena kuti kwina kwa anthu ambiri anali nchiyembekezo chonena kuti mwina England igonjetsa timu imene ya Argentina koma utatione itafika 85 minutes zinthu zinatembenuka eh, kupezeka kuti pa 85 minutes abweza komanso kuzafika mwina ngati pa 93 point anapezeka kuti abweza aonjezanso chigoli china utati uone timu ya argentina mmene yanyamukira komanso mmene yapangira timu ya spain Yes. idzakhala finals yabwino kwambiri yoti tidzaonere komanso tikaona mmene ayendera ulendo wawo zonena kuti tikhoza kuvomerezadi kuti anthu ambiri tidziwa kale zonena kuti pamayiko angapo amene tidasankha kuti afika finals spain inalimo ndithu argentina inalimonso yes so sikuti nzodabwitsa kwenikweni yes uh, kalikonse tikaona sande lino mm. kuti kodi mwana ndi mwana nanga wamkulu ndani uh, but uh, that also brings us to the end of what we had for you in this edition of press review for today thursday the 16th of july now as always we do not always manage to take you through all of the stories that are appearing in the newspapers